Bhí Pálás Ard na Gréine lena cholúin ollmhóra ar lasadh. Bhí barr eabhair ar a pheidimintí snasta agus bhí airgead lonrach ar a dhoirse dúbailte. Ach ní fhéadfadh ábhar mar sin fiú grás agus cumhacht cheird an ealaíontóra a shárú. Mar go hard ar na doirse dúbailte sin shnoigh Bolcán sféar leathan an domhain, na farraigí agus na spéartha. Bhí an bealach suas le fána géar, ach nuair a shroich an buachaill an pálás, Chuaigh sé díreach le haghaidh a thabhairt ar an ghrian. Bhí sé ag iarraidh gach amhras a ruaigeadh agus fáil amach arbh é Phoebus a athair i ndáiríre. Ach bhí air stopadh agus é fós beagán ar shiúl uaidh. Bhí an solas dalltach. Ní fhéadfadh sé teacht níos gaire. Ansin, d'fhéadfadh an ghrian lena shúile a fheiceann gach rud ón ríchathaoir mhór a mhac a fheiceáil, agus an mearbhall a bhí air leis an radharc nua aisteach seo. Dúirt sé, A Fhéatáin dhíl, cad é a thug anseo tú, a mhic nach séanfaidh mé riamh? D'fhreagair an buachaill, A Fhéabais, a athair dhíl, Is tusa atá mar sholas coiteann ar an domhan iomlán. Má deir tú go bhfuil an ceart agam an focal sin 'Athair' a úsáid, agus munar bréag é, a d'úsáid Clymene chun a náire a cheilt, bain uaim an t-amhras atá orm. Tabhair cruthúnas éigin domh, a Athair, gur mise do mhac le fírinne. Ansin, chuir Phoebus na gathanna dallraithe ina choróin ar a chloigeann i leataobh. D'iarr ar a mhac teacht comhgarach dó. Rug barróg air agus dúirt, Níl aon chúis agam a rá nach liomsa thú. Is fíor iad focail Clymene faoi do bhreith. Chun tú a scaoileadh saor ón amhras atá ort, iarr cibé rud a theastaíonn uait orm, beidh sé agat. Chomh luath agus a bhí na focail sin ráite ag Phoebus, d'iarr Féatán, carbad a athar, air ar feadh lá amháin chun a chapaill sciathánaithe a threorú ar a mbealach. Chroith an dia a chloigeann geal faoi thrí agus faoi cheathair, aithreachas air i ngeall ar a gheallúint. 'Sé a dúirt Faebas, Má iarrann tú seo orm, is cinnte go raibh mo chuid focal ró-thobann. Dá dtiocfadh liom dul siar ar an mhéid a gheall mé duit. Creid uaim é, an bronntanas a iarrann tú, ní cúram daonna é. Níl éinne abalta an carbad tine seo a threorú ach amháin mé féin. Tosnaíonn an bóthar le fána chomh géar go gcaithfidh mo chuid caiple strachailt go crua cé go bhfuil siad díreach dúisithe. Leath bealaigh. Ritheann sé chomh hard trasna na spéire go mbíonn sceimhle fiú orm féin. Agus bíonn mo chroí ar crith le huamhan agus le huafás nuair a fheicim an domhan agus an fharraige i bhfad i bhfad thíos fúm. Agus ar an bhealach síos bíonn smacht láidir ag teastáil. Titeann sé le fána ghéar. Bíonn imní fiú ar Théitis, go dtitfidh mé ar mhullach mo chinn nuair a fháiltíonn sí isteach mé ina cuid tonnta ag deireadh mo thurais. A mhic, bí cúramach nach bhfuil an bronntanas a iarrann tú orm marfach. Nuair atá am fágtha go fóill, géill le do thoil. Is é an cruthúnas is cinnte gur mise d'athair ná an eagla atá orm fá do choinne. Agus ar deireadh, féach thart ort go cúramach. Agus ar shaibhreas uilig an domhain, iontas uilig na spéire, na cruinne agus na farraige. Ní gá duit ach roghnú cibé ní atá uait, agus is leatsa é. Ní dhiúltóidh mé rud ar bith duit. Tá a rogha déanta anois. Ach diúltaíonn Faetán d'achainí a athar. Cuireann an buachaill cos i dtaca ina thaobh. Agus caithfidh Faebas, ag cur moill ar an bhuachaill oiread agus is féidir. an bronntanas a thabhairt. Tugann sé an buachaill chuig an charbad ard, bronntanas Bholcáin. Chuir Faebas ansin ungadh agus ola sacráilte ar éadan a mhic, go seasfaidh sé fíochmhaireacht na gréine. Ar a chionn, chuir sé gathanna bladhmacha, agus é ag osnaíl go himníoch arís ag tuar tubaiste, dúirt sé, A bhuachaill dhil, cé gurb eol domh nach gcasfaidh tú siar, éist leis an chomhairle seo ar a laghad. Seachain an lasc. Coinnigh greim daingean ar na srianta go díreach. Ní gá na capaill seo a ghríosú chun luais. Is é an t-aon chúram atá agatsa ná srian a choinneáil lena gcosa rásaíochta. Ná himigh ró-ard ná ró-íseal. Ionas go mbeidh dóthain teasa ag an domhain agus ag an spéir. Má théann tú ró-ard, dófaidh hallaí neimhe. Má théann tú ró-íseal. beidh deireadh lasrach leis an domhan. Coinnigh greim docht ar na srianta, ach más féidir leat d'aigne fós a athrú, déan dearmad ar mo charbad. Lig domh féin solas a thabhairt isteach thart ar an domhan, solas is féidir leat a fheiceáil go slán sabháilte ón talamh.

Tá a gcrúba ag greadadh anois i gcoinne an bhealaigh amach. Chomh luath agus a osclaíonn Téatas an geata agus í aineolach ar chinniúint a gharmhic, ritheann na capaill do ruthag chun tosaigh, saor le hollfhairsinge na spéire a thrasnú. Le trostal na gcrúb gearrann siad tríd na néalta. Éiríonn siad iad féin ar a sciatháin, ar eiteog. Ach anois tá an t-ualach a iompraíonn na capaill éadrom. Tá brú níos lú ar an chuing ná mar a bhfuil taithí acu air. Thig an tseisreach capall an difríocht a mhothú. an ceathrar sin ar mire tréigeann siad an cúrsa is nós leo, gan riail ná ord ag stiúrú a ruathar fiáin. Tá scaoll ar an bhuachaill. Níl fhios aige conas na srianta a chur i bhfeidhm. Níl fhios aige cá dtéann bealach rianaithe. Agus fiú dá mbeadh fhios aige, tá smacht caillte aige. D'amharc Phaethon brónach síos ó neamh ar an domhan ina luí i bhfad, i bhfad laistíos de. D'éirigh sé bán, mílítheach san aghaidh, uamhan tobann ina ghlúine. Thit scáil dorchadais ar a shúile. Nach é an trua gur leag sé lámh riamh ar chapaill a athar! Tá aiféala air. Nach é an trua go bhfuair sé cruthúnas ar a dhúchas agus nár diúltaíodh dá achainí. Tá sceimhle ar an bhuachaill. Tá pointe ann, áit a mbíonn ordóga cuartha na scairpe i bhfoirm péire bogha. Leathnaíonn a ruball agus a sciatháin amach ar gach taobh. Tá an spás fairsing go leor chun dá réaltbhuíon a chuimsiú. Agus nuair a fheiceann an buachaill an scairp ar maos i nimh dhubh ag bagairt ar ionsaí lena phointe chrúcach, baintear stangadh as. Reoite le faitíos. Cailleann sé a ghreim. Titeann na srianta scaoilte. Sleamhnaíonn siad agus cuimlíonn siad droim na gcapall. Mothaíonn an ceathrar acu sin agus bailíonn siad leo go gasta óna gcúrsa. Tá a mbealach ag brath ar an tseans. tríd réigiúin anaithnide den aer gan srian ar bith leanann siad tallannacha fánacha, buaileann siad in aghaidh réalta neadaithe sa spéir, tarraingíonn siad an carbad guagach ar chonairí díobhálaí. Anois déanann siad ruathar suas, anois ruthag síos, ag déanamh ar an talamh. Buaileann an toirneach an ghealach agus tá scéin inti. Tchíonn sí capaill a dearthár ag rith faoina cuid féin. Tá na scamaill ruadhóite loiscthe. Éiríonn deatach astu. Téann na codanna is airde den domhan trí thine ar dtúis. Síothlaíonn an taise ón chré. Spallta. Scoilteann sé. Bánaítear na goirt. Déantar slad ar na crainn. An ghlaise ar fad imithe uathu. Agus á chealú fhéin, soláthraíonn an gráinne aibí breosla a neartaíonn an tine. Ach is míbhuntáistí iad siúd. Ba mheasa fós scrios na mbailte mór agus na mballaí, réigiúin iomlána agus a bpobail. Téann coillte agus sléibhte trí thine, Sliabh Athos, Taurus i gCilicia agus Oete,

Scuabann an tseisreach chapall chun siúil é mar is toil leo. D'éirigh muintir na hAetóipe dubh ansin, a deirtear, mar a rith an fhuil chuig a gcraiceann, agus ba ansin a rinneadh fásach de Libia. Thriomaigh an taise ar fad.

agus tá faoi cheilt go fóill, agus tá a seacht mbéal spallta agus tachta le dusta. Tá a seacht leaba abhann gan tonnta. Ag gach pointe tá scoilteanna sa chré. Titeann an solas isteach sa domhan thíos faoi. Éiríonn an fharraige níos lú. San áit fiú le déanaí ar ghnách le cónair na dtonnta síneadh go leathan, scaipeann amach an gaineamh tirim. Is oileáin nua a ghobann amach anseo agus ansiúd sa Cyclades iad na sléibhte a clúdaíodh tráth leis an fharraige. Cúlaíonn na héisc go dtí na farraigí is doimhne. Níl sé de mhisneach a thuilleadh ag deilfeanna dronnacha léimt mar is dual dóibh isteach san aer. Snámhann corpáin mharbha na rónta ar a ndroim. agus thriail Neptune a aghaidh agus a sciatháin fíochmhar a éirí thar na tonntaí. faoi thrí. Agus ní fhéadfadh seisean, faoi thrí, an t-aer scallta a sheasamh. D'éirigh an talamh torthach a haghaidh agus dóite go dtí an muineál na huiscí ina sluaite thart uirthi, uiscí na bhfarraigí agus na dtoibreacha spallta, ag lorg tearmainn ina putóga. Agus go tursach, ar deireadh, d'ardaigh sí a lámh go dtí a héadán agus bhí sí ar crith. Chroith sí achan ní, agus nuair shuaimhnigh sí arís bhí a cuid focla múchta agus d'impigh sí. A Thiarna mhór na ndéithe uilig, má tá an chinniúint seo tuillte agam go deimhin, agus é fógraithe, ná cuir moill ar do chaortha tintrí, má tá sé in am domh bás a fháil le tine, go ndófadh do chuid lasracha síos mé, mar laghdódh sin mo scrios. Is deacair domh caint fiú díreach mo bheola a oscailt. Ba fhóbair gur phlúch séideán deataí í. Féach, tá mo chuid gruaige dóite. Tá mo shúile leathchaoch ionam de bharr smúid ar mo shúile le luaith, agus ar m'aghaidh. An mar seo a chúitíonn tú mé? An luach a fhaighim ar mo thorthúlacht agus mo shaothar foighneach, ach fiú má tá an deireadh tuillte agamsa, cén fhulaingt atá tuillte ag na huiscí? Cad é tá déanta ag do dheartháir Neptune? Cén fáth ar chrap an fharraige a réimse féin chomh mór sin, ag imeacht níos faide ón spéir? Má scriostar na trí ríocht seo, an fharraige, an talamh agus an spéir, beidh muid cloíte ag an sean-chíorthuathail. Sábháil cibé rud atá fágtha ó na bladhmanna, má tá aon rud fágtha is féidir a shábháil. Smaoinigh ar an chruinne. Ansin, bhí an domhan ina thost, agus i gcás ar bith, ní fhéadfadh sí na bladhmanna fíochmhara a sheasamh a thuilleadh, ná focal ar bith eile a rá. Dhruid sí isteach inti féin, sna huaimheanna is doimhne sna cuasa is cóngaraí do chríoch na scáileanna. Ansin d'fhógair an tAthair Síoraí, ag glaoch ar na déithe mar fhinnéithe, agus thar dhuine ar bith eile, ar Fhaebas a thug an carbad ar iasacht, mura ndéanfadh sé idirghabháil, go mbeadh tubaiste fhíochmhar i ndán do gach ní. Dreapann sé go pointe is airde na neimhe, an áit óna seolann sé na scamaill chun na talún, óna ngluaiseann sé an toirneach, agus óna seolann sé amach splancracha tintrí, agus ní thugann sé leis a chuid néalta ná a bhailceanna báistí. Cabhraíonn an toirneach leis.

Cloíonn an dia tine le tine fhíochmhar. Iad ar mire spréachta anois éiríonn siad ar a gcosa deiridh agus sracann saor a muiníl. A gcuing scaoilte briseann siad a bhfearas agus rásaíonn siad leo. Titeann béalmhíreanna agus srianta anseo agus bristear an ais saor ón chuaille. agus in áiteanna eile tá rothaí agus spócaí scaipthe agus eitlíonn fuílleach réabtha briste an charbaid i bhfad trasna na spéire. Agus a fhad is a n-alpann na lasracha a ghruaig rua luisniúil, titeann Féatán óg. Déanann a chorp trí thine casadh sclóine, ag fágáil rian san aer, a fheictear uaireanta trí spéartha glana, cosúil le réalt a bhfuil an chuma uirthi go bhfuil sí ag titim ach ansin nach dtiteann sa deireadh. Agus tuirlingíonn sé i dtailte atá i bhfad i gcéin óna thír féin, i gcuid eile de réimse na cruinne. Níonn tonnta na Pó a haghaidh loiscthe. Ansin, san iarthar, cuireann na síofróga uisce corp dóite Fhéatáin, agus ar a leac greanann siad na línte véarsaíochta seo. Faoin leac seo tá Féatán, ghríosaigh a mhisneach é chun carbad a athar a thiomáint, thriail sé, agus theip air, ach ina thitim, fuair sé bás cróga. Idir an dá linn, cheil a athair, Féabas, buailte ag an éadóchas, a aghaidh ar feadh aon lá amháin, agus fágadh an domhan gan oiread agus ga gréine amháin. más fíor do na scéalta ársa. Tháinig an t-aon solas ón dóiteán. A chiallaigh go raibh feidhm éigin ar a laghad le baint as na tinte. Ach d'imigh Clymene le báiní fiáin nuair a bhí deireadh ráite aici, nuair a tharlaíonn tubaist dá leithéid. Stróic sí a cuid éadaí. Chuaigh sí ag fánaíocht ar fud an domhain, a chorp marbh á lorg ar dtús aici, agus ansin a chnámha. Tháinig sí orthu seo ar an bhruach abhann iasachta inar cuireadh iad. Luigh Clymene, béal fúithi ar an tuama sin, a cuid deora teo ag folcadh na leice. a dhá leiceann nite ag deora goirte. Ar ar léigh sí a ainm in aice na pá, agus lena cíocha nochta théigh sí a thuama.